n balimaw aw bɛɛ ni sɔgɔma hɛrɛ sira somɔgɔw kori baasi t'aw la ala kana baasi foyi k'a la donc ne tɔgɔ fatu dɔw fɛnɛ bɛ n wele fatim donc ne de bɛ la revue du mali la, la page la revue des séries

ta sɔrɔ a la parce que n b'a dɔn sɛbɛnni kalan e, sɛbɛn kalan man nɔgɔ mɔgɔ caman ma ɔ donc n bɛ fɛ a ka kɛ vocal ye bɛɛ k'i ta bɛɛ k'i ka sɔrɔta sɔrɔ a la donc euh, sisan ne ye ne ye page in kɛ parce que n ye eh, seri kura dɔ de ye ta mɔgɔw ka seri ko le dangereux de la cité donc o seri de comme image kun ka ɲi tout ça la o de idée di yan pour que n ka se ka page in kɛ quoi donc et puis ani mɔgɔw fana ye n encourager dɔɔni n y'a kuma fɔ mɔgɔ minnu ye u y'an encourager pour que n ka se ka page in kɛ page in kɛ cogo filɛ nin et puis aussi parce que ne ka en fait fɛn fɛn ye sinema mali sinema ani afiriki sinema ka di ne trop film africain ni film malien ninnu kɔni ne yɛrɛ de kɔni a diyara ne yɛrɛ nin ye quoi donc ne b'u lajɛ kosɛbɛ ne b'u lajɛ surtout youtube kan donc sisan n bɛ fɛ en fait euh, nin page in an bɛɛ ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que page in ka se ka sira sɔrɔ a ka se ka sira sɔrɔ kun jumɛn na an ka se k'an ka eh, culture valoriser notamment an ka cinéma parce que mali la cinéaste ani producteur ani maison de pro fɛn ɲɛnamabaw de bɛ yen mais le problème b'a dɔn financement au niveau de l'état o fɛnɛ o fɛnɛ man nɔgɔn mais pour que maintenant parce que ko dɔw fɛnɛ bɛ yen u bɛ ko dɔw kɛ sinima na o fɛnɛ cɛ man ɲi dɔɔni quoi il faut k'an ka évoluer dɔɔni donc ne bolo n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kuma fɔ a fɔ yɔrɔ la et puis ka kuma fɔ ni ni miiriya ɲuman ye ka kuma fɔ ni miiriya ɲuman ye parce que fɛn min ye eh, parce que n b'a dɔn an maliyɛnw kɔni kiritiki ka d'an ye dɛ k'an sigi ka ko kiritike mais sans but mais k'a fɔ n'i bɛ kiritiki kɛ ne bolo en fait i bɛ se k'a kɛ a karisa ni n'i tun y'a kɛ tan o tun bɛ se ka wusaya voilà karisa ni n'i ye nin n'i tun ye nin sigi yan yanni i tun k'a sigi yan o kun ka ɲi o tun bɛ ɲa ka tɛmɛ o kiritiki façon ninnu de bɛ se ka mɔgɔ avanse sans k'i ka mɔgɔ agirese sans k'i ka mɔgɔ en fait pour que ka mɔgɔ ladɔnniya quoi mais n b'a dɔn défaut fɛnɛ b'an ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ na an ka professionnel dɔw fɛnɛ na parce que mɔgɔninfin mana kɛ cogo o cogo i ɲɛ tɛ ko bɛɛ la i i tɛ fɛn bɛɛ dɔn parce que hali i mana kalan kɛ mais fɛn dɔ bɛ se k'i jɛ mɔgɔ minnu b'a lajɛ ou bien mɔgɔ minnu ye eh, o bɛ se ka fɛn dɔ ye e ɲɛ tɛ mun na donc il faut que professionnelw fɛnɛ ka eh, critiquew critiquew critiques accepter quoi donc euh, voilà donc ne kɔni ne y'a dabɔ o de kama donc pour que an ka se an ka an ka eh, cinéma ka se ka sira sɔrɔ yɔrɔ tɔw la donc j'espère que nin fɛn in kɔni parce que ne kɔni m'a ye parce que bɛɛ b'i ka eh, eh, bɛɛ b'i ka fɛn partager i ka i ka yɔrɔ la ce qui est normal les maisons de production ce qui est normal donc maintenant pour que fɛn ka bɛɛ ka se ka relayer parce que ne ta kɔni ne ne ni mɔgɔ t'a la ne ne en fait cinéma malien yɛrɛ de ka di ne ye ani africain a ka di n ye yɛrɛ de donc ça fait que fɛn fɛn kɔni a mana diya ne ni ye n tɛ n tɛ professionnel ye n tɛ cinéma milieu la donc n tɛ foyi de dɔn a la ne ka ne ka critique en fait c'est amateur c'est d'amateur parce que n tɛ foyi de dɔn a la parce que euh, au niveau technique ne ɲɛ bɛ fɛn min na en tant que téléspectateur ne b'o de fɔ mais n bɛ fɛ ka n b'a fɔ fɛnɛ pour que en fait n tɛ fɛ ka parce que n tɛ fɛ ka n bɛ fɛ ka critique constructive de kɛ n tɛ fɛ ka critique kɛ critique mun tɛ mali cinéma na avancer donc ça sert à rien fɛn dɔw bɛ yen an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi mais n'i y'a a n'i y'a ni eh, mɔgɔ minnu bɛ commentaire kɛ n'u ye commentaire kɛ pour que ka se ka mɔgɔw ladɔnniya ko dɔw la u yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔw ye voilà donc en tout cas ne yɛrɛ kɔni n y'a k'o de kama n mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la donc j'espère que aw bɛɛ bɛna n dɛmɛ et puis an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne mago de bɛ bɛɛ la donc n yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔw fɔ n'importe quoi dɔw fɔ parce que ne tɛ professionnel ye donc maintenant donc n mago bɛ bɛɛ de ka dɛmɛ la pour que an ka évoluer an ka se ka mali